ag teacht isteach is amach agus táimid ar oscailt ach go háirithe ó Luan go hAoine ach just go gcaithfidh daoine coinne a dhéanamh linn. So ba mhaith liom fáilte a rá arís agus tugaim faoi deara go bhfuil Emma, Emma Verling, ag éisteacht linn. Maith thú Emma. Táim, a Chríostóir, táim anseo, conas tánn tú? Tánn tú i Mailin Mhic Léirigh is dóigh liom. Táim i Mailin Mhic Léirigh agus tá an lá go hálainn anseo. Go haoibhinn ar fad. Bhí sé deas bualadh leat a Chríostóir is éisteacht leat. Patrick, Pat, Mike, Pat eile, Michael eile agus Dónal James agus anuas air sin tá Diarmaid, Andrea, Tomás agus tá duine éigint ar Galaxy A7 pé duine é. Pé scéal é, sula dtosnaím ag seinnt píosaí fuaime ba mhaith liom cúpla rud a rá faoi Cnuasach Bhéaloideas Éireann agus Coimisiún Béaloideasa Éireann ach go háirithe. Agus beimid ag díriú, ar ndóigh, ar Chorcaigh, gan amhras. Ach bunaíodh an Coimisiún i 1935 agus b'é aidhm an Choimisiúin ná oiread béaloideas beo a bhailiú mórthimpeall na tíre agus ab fhéidir. Bhí gluaiseacht mhór, is dóigh liom, san Eoraip tré chéile ag an am agus ana-shuim á nochtadh aiges na húdaráis i gcúrsaí béaloidis an ghnáthdhuine, sé sin le rá. Now, bhí an Cumann le Béaloideas Éireann ann ó 1926 ar aghaidh agus. Dubhghlas de hÍde, Douglas Hyde, mar uachtarán air ach bhí eagarthóir na hirise Béaloideas, Séamus Ó Duilearga, fear an-chumasach ar fad ó Chontae Aontroma, agus bhí sé. ag spreagadh agus ag gríosadh agus ag argóint i rith na fichidí agus go luath sna tríochaidí ar son leithéid agus coimisiún le béaloideas a bhailiú. Pé scéal é, i 1935 shocraigh an rialtas, faoi Éamon de Valera, beannacht Dé leis go gcuirfidís céad punt ar fáil do ghach contae in Éirinn ar son béaloideas a bhailiú agus a chartlannú agus a fhoilsiú. Agus ón gcéad lá bhí thart ar dosaen bailitheoirí lánaimsire ag obair don Choimisiún Ní raibh an méid sin ann i gcónaí, ach ar feadh roinnt blianta bhí foireann sách maith ag an gCoimisiún agus anuas air sin bhí go leor daoine páirtaimseartha ag obair ar son an Choimisiúin. No, sna laethanta sin, an t-aon bealach amháin a bhí acu le athscríobh a dhéanamh ar scéal nó ar amhráin, píosa filíochta nó pé rud é, ná an t-ediphone, sé sin wax cylinder recording device a bhí ann. Now níl aon pictiúr agam dó ach tá go leor, go leor samplaí ar líne. Ach séard a bhí ann ná fiteán céireach agus tuairim is sé órlach ar fhaid, déanta as céir, ar ndóigh, céir ós na beacha, agus d'fhéadfá píosa fuaime thart suas le hocht nóiméad a thaifead ar an bhfiteán céireach sin. Now, bhí sé sin go breá ach is Is cosúil agus tá's agat ní raibh an caighdeán fuaime go ró iontach ins na leis na fiteáin. Bhíodar maith go leor chun scéal a scríobh amach ach go gcaithfidh tú éisteacht go han cúramach leis. So. Bhíodar ag úsáid an ediphone na bailitheoirí lánaimseartha agus páirtaimseartha ag dul ó áit go háit agus ag cur agallaimh ar dhaoine. Now, sé an an modh oibre a bhí acu ná socrú a dhéanamh leis an scéalaí nó an t-amhránaí roimré. cad ba mhaith leo a insint agus teacht ar réiteach leo, right, an chéad, an scéal so agus ina dhiaidh sin scéal eile b'fhéidir, eachtra áitiúil, píosa filíochta, traidisiún, seanchas faoi nósanna agus mar sin de ach go raibh sé teoranta go maith ó thaobh na go teicniúil. agus is ins deireadh na daicheadaí a thosaíodar ag úsáid gléas ceart le you know caighdeán fuaime sách ard le cartlannú. Ach faoin am sin agus beidh mé ag caint ar níos beidh mé ag dhul isteach níos doimhne air, faoin am sin is dóigh liom bhí aithne mhaith acu ar chuid dos na scéalaithe ab fhearr a bhí agus na hamhránaithe tríd an tír. So bhíodar in ann nuair a bhí an gléas ceart acu, an gramafón, sé sin, bhíodar in ann dul thar n-ais go dtís na daoine seo. Now beidh mé ag trácht ar go leor daoine maithe agus in sa leathuair a chloig nó mar sin atá romham amach. Ach ba mhaith liom just a lua go raibh an t-iomlán a bhailigh an Coimisiún, now tháinig an Coimisiún chun deireadh i 1970 agus tháinig cnuasach an Choimisiúin isteach go dtí an Ollscoil anseo. Ach faoin am sin bhí go maith os cionn 63,000 leathanach de ábhar scríte amach go cúramach ag bailitheoirí lánaimsire. Ina measc bhí Seán Ó Cróinín, sé an duine is mó a bhailigh, a leath de, nach mór, 30,000 agus os a cionn, ach bhí daoine eile ar nós Diarmaid Ó Crualaoich, Ciarán Ó Síocháin in Oileán Cléire agus bhí Tadhg Ó Murchú,

i mBéarra agus beidh sampla againn de phíosa seanchais a bhailigh sé ó Phádraig Ó Laochdha i gCill Chaitiairn agus tá an píosa sin foilsithe ag Eimear Verling agus Máirtín Verling insa leabhar álainn sin Mioscais na gCumar. Now Ní mór a rá go raibh roinnt daoine páirtaimsire ag obair chomh maith. Bhí suas le 300 duine in iomlán i gcathair Chorcaí a bhailigh ábhar don Choimisiún. Tromlach na ndaoine is fir a bhí iontu, gan amhras, ag an am. Ach an séú cuid, thart ar 50 mná a bhí ag obair don Choimisiún ag an am céanna. Now, just sara dtéimid ar aghaidh go dtí an chéad píosa fuaime, ba mhaith liom Bailiúchán na Scol a lua libh chomh maith. Beidh eolas ag gach aon duine, is dóigh liom, ar Dúchas. agus an obair, an ábhar atá fáilt ansin ach ina measc tá Bailiúchán na Scol ó Chorcaigh ar an chnuasach is mó ábhar a tháinig as aon chontae in Éirinn. Tá os cionn 40,000 leathanach agus tá siad seo ar fáil ar dúchas. Is iad na scoileanna, na bunscoileanna, 1937, 38 a bhí laistiar dó agus daltaí scoile idir 11 agus déarfaimid 14 is mó a bhailigh an t-ábhar sin. Tá sé i mBéarla agus i nGaeilge agus molaim daoibh an t-ábhar san a chuardach má tá am agaibh agus is féidir ainm duine agus go leor eile a chuardach. Now, tá mapa ansin ag Pat a léiríonn just dáileadh, níl Corcaigh le feiscint ansin go sonrach ar chúis éigin ach just le rá go bhfuil an obair an bailiúchán a rinneadar i 1940 a hocht ar aghaidh, ábhar fuaime i gCorcaigh, go rabhadar ag díriú ar áiteanna i gCorcaigh, ceantracha Gaeltachta ar nós Oirthear Chorcaí agus ní raibh oiread sin cur amach againn ar Ghaeilge nó ar Ghaolainn an cheantair sin go dtí na daicheadaí. Now, Táimid chun tosnú le le Donncha Ó Cróinín. Driotháir le Seán Ó Cróinín, an bailitheoir is mó cáil a bhí ag an gCoimisiún i gCorcaigh. Bhí aithne agam féin, mar a tharlaíonn, ar Dhonncha Ó Cróinín mar bhí m'athair agus Donncha mór lena chéile siar i bhfad sna tríochaidí agus na daicheadaí is dóigh liom ag plé le Conradh na Gaeilge. pé scéal é is cuimhin liom Donncha agus a phíopa ina bhéal aige agus é istigh sa gcartlann an Chnuasaigh anseo sna seachtóidí agus é ag obair go dian ar na leabhair sin agus an ceann seo mar shampla, Seanchas ó Chairbre. D'fhoilsigh sé trí leabhar in iomlán, leabhar eile, Seanchas Phádraig Uí Chrualaoi, anseo as Baile Bhúirne, an táilliúir, agus gan dearmad ar fear Chúil Aodha, Seanchas Amhlaoibh Uí Loingsigh, nó Frúí Chanaí mar a ghlaoidís air, is cosúil. So, mar a tharlaíonn, dhein Donncha an-éacht ar fad ag foilsiú an t-ábhar a bhailigh a dhriotháir Seán, Fuair Seán fhéin bás go luath ina shaol, 1965 ní raibh sé ach 50 nuair a fuair sé bás agus bhí sé fós ag obair don Choimisiún ag an am. So ar aghaidh linn agus is dóigh liom go seinnimís an chéad píosa just mar mhíniú, sé Cathal Goan RTÉ a rinne an taifead i 1985, um, agus tá sé ar fheabhas is dóigh liom. Léiríonn Donncha na bailitheoirí béaloidis is mó go raibh aithne ag éinne air i gCorcaigh, Proinsias Ó Ceallaigh uh, uh, ina, ina measc. Right. Bunaíodh an Coimisiún Béaloidis Éireann uh, 1905 uh, agus ar 9 bhí uh, Contae Chorcaí ina áit mhór don bhéaloideas agus Cérbh iad na daoine a tosnaigh chun an obair seo a dhéanamh chun an béaloideas a fhorbairt? d'obair do Radio Éireann ar feadh tréimhse agus ina dhiaidh san thosaigh sé ag obair don BBC. So ag an tréimhse sin bhí aithne mhaith ag lucht Radio Éireann an Mobile Recording Unit mar a bhí acu ag an am agus ar mhuintir an Choimisiúin. Now tá scéal ana shuimiúil faoin chaoi gur tháinig an Coimisiún ar an gléas taifeadta seo. Sa chéad áit, 1939 bhí Séamus Ó Duilearga ag taisteal i Meiriceá agus bhí sé ag dul ó áit go háit ag tabhairt léachtaí ar obair an Choimisiúin agus tharla go raibh sé ar taisteal ar thraein lá amháin agus bhí paisinéir eile taobh leis agus thosaíodar ag comhrá agus cé bhí ann ach fear cumasach cumhachtach in san Ediphone, in san comhlacht Ediphone. Pé scéal é, mar thoradh ar an ar san, bhronn an comhlacht, gléas gramafón le taifead fuaime a dhéanamh ar an gcoimisiún agus bhí thart ar 50 ceirnín faighte acu agus cuimhnigh gur 1939 a bhí ann agus thosaigh an cogadh agus you know chuir sé sin srian an-mhór ar obair an choimisiúin ach d'éirigh leo dornán taifead a dhéanamh agus i 1946 1947 chuaigh Séamas Ennis agus Caoimhín Ó Danachair, beirt a bhí ag obair don Choimisiún, chuadar fhad le Múscraí, Iar-Mhúscraí agus le Ciarraí Theas agus rinneadar taifead ar roinnt daoine agus cloisfidh sibh píosa i gceann tamaill ó Mháirín Ní Cheocháin ó Chúil Aodha mar thoradh ar sin. Ach ina dhiaidh san, 1947, Tharla go raibh Éamon de Valera mar Thaoiseach ag tabhairt cuairt ar na hoileáin mórthimpeall na hÉireann agus ina measc d'iarr sé cead ó Rialtas na Breataine cuairt a thabhairt ar Oileán Mhanann, rud a dhein agus fad is a bhí sé ann tháinig slua os a chomhair, cainteoirí Manainnise agus mar is eol daoibh tá an-chosúlacht idir Manainnis agus Gaelainn. Táimid in ann a chéile a thuiscint tá siad an-chosúil leis an nGaelainn. Pé scéal é, mhíníodar do de Valera go raibh líon na ndaoine, na gcainteoirí Manainnise ag dul i léig, ag imeacht, agus nach raibh ach thart ar scór duine fágtha go raibh Manainnis ar a dtoil acu. D'iarr siad, chualadar caint ar obair an Choimisiúin agus an raibh aon seans go ndéanfadh an Coimisiún gar dóibh agus foireann a chur anonn agus iarracht a dhéanamh na daoine seo a thaifead. So, tháinig De Valera thar n-ais, ghlaoigh sé ar Ó Duilearga agus mhínigh an Duileargach dó níl trealamh ceart againn chun an obair sin a dhéanamh, ba bhreá linn ach go bhfuil easpa trealaimh. ann. So, an rud a dúirt De Valera, ceannaigh veain, ceannaigh an gléas taifeadta ceart agus rud a dhein. So, 1948, bhí veain acu agus bhí trealamh ceart le mar a ghlaonn siad acetate disc a dhéanamh. Now, b'in dul chun cinn ar an ngramafón, bhí ardchaighdeán fuaime ag an acetate, plátaí acetate. Bhí an gléas ceanann céanna fáighte ag Radio Éireann an bhliain roimis agus, ar ndóigh, chuireadar comhairle ar an gCoimisiún, bhíodar an-cháirdiúil leis an gCoimisiún, chuireadar comhairle orthu agus thosaíodar amach i 1948 ag tosnú le hOileán Mhanann. Chuadar ann agus chuireadar agallamh ar thart ar dosaen nó níos mó de dhaoine agus tá an t-ábhar sin ar fáil anois san Museum, Ard-Mhúsaem Oileán Mhanann in Douglas agus an bunchóip againn anseo sa Chnuasach. Tá sé an-suimiúil. Ach pé scéal é, an chéad píosa fuaime eile atá againn, amhrán atá ann, Chuaigh Caoimhín Ó Danachair chuig Cnoc a' Dúin in oirthear Chorcaí i 1949 agus labhair sé le Jim Jack Breathnach ar dhuine dos na cainteoirí áitiúla a bhí ann. So seinimís Pat an píosa deas sin le Jim Jack Breathnach síos cois na toinne.

Ós na mbeimid chun siar Oz an iol raic a bhfuil fear mor. Anois, b'in Jim Jack Breathnach Cnoc a' Dúin, ag amhránaíocht dúinn agus is amhrán macarónach, ar ndóigh, a bhí aige, Síos Cois na Toinne. So, is dóigh liom go n-aontaíonn sibh go bhfuil an caighdeán fuaime sách maith agus. Tá an t-ádh linn go bhfuil an Bord Craolacháin, an Broadcasting Authority, sásta airgead a thabhairt dúinn leis na bun asaitéid seo agus tá thart ar 1,700 díobh ar fad i dtaisce againn anseo, iad sin a dhigitiú agus cuirfear iad ar fáil ar Dúchas i gcionn bliain go leith nó mar sin. Obair an-mhall an an bun pláta a sheinnt agus é sin a aistriú go foirm digiteach. So, cuir i gcomparáid anois an chéad phíosa, an chéad mír eile againn, amhrán le Máire Ní Cheocháin as Cúil Aodha, An Cailín Aerach, níl ann, tá sé sách gearr, níl ann ach nóimeat nó mar sin, ach tá sé go deas.

Anois go raibh maith agat Pat. Sin píosa deas binn ó Mháire Ní Cheocháin, Cúil Aodha. Caithfidh mé a rá níl an caighdeán fuaime ar aon dul leis an gceann eile roimis. Ach bogaimis ar aghaidh agus ba mhaith liom filleadh anois ar Chnoc a' Dúin agus ar Phádraig Ó Sé agus tugann sé léargas beag dúinn thart ar nóimeat go leith ar chúrsaí iascaireachta i gCnoc a' Dúin thart fán ama sin, 1949. Caoimhín Ó Danachair arís atá i mbun taifeadadh agus seo Pádraig Ó Sé.

chomh maith le Cnoc a' Dúin i gceist agus buíochas le Dia go bhfuil obair ar bun anois chun na scéalta a bailíodh, a bhailigh Seán Ó Cróinín leithéid insa gceantar sin á chur in eagar. Now, ba mhaith liom just a rá an pointe sin, Is buntáiste an-mhór go raibh aithne mhaith ag an Coimisiún ar saghas network de dhaoine mórthimpeall na tíre, in oirthear Chorcaí agus in iarthar Chorcaí, agus tá Béarra san áireamh ansin. Agus sa bhliain 1948, chuaigh Caoimhín Ó Danachair agus Seán Ó Súilleabháin Cláraitheoir an Choimisiúin ab ea Seán Ó Súilleabháin, beidh aithne mhaith agaibh air, scríobh sé an leabhar sin, Diarmaid na Bolgaí Ó Sé, agus A Handbook of Irish Folklore, Caitheamh Aimsire ar Thórraimh, agus go leor eile. Agus, ar ndóigh, Caoimhín Ó Danachair, fear as Contae Luimnigh, bhí, is cuimhin liom Caoimhín go maith, agus Seán, aithne mhaith acu ach go háirithe ar Chúige Mumhan. tré chéile. Now, chuadar fhad le Pádraig Ó hÚrdail i mBaile na Carraige i mBéarra i 1948 agus thug Pádraig cúntas dóibh ar an drochshaol siar sa naoú chéad déag agus tá tuairim is nóimeat go leith againn do chaint anso.

Go raibh maith agat Pat. Píosa an-deas is dóigh liom. Ba mhaith liom píosa a sheinnt le cailín óg anois ó Bhaile na Martra, Castle Martyr. Píosa taifeadta a rinne Caoimhín Ó Danachair i 1949. Agus léiríonn sé go deas an chaoi go raibh an Ghaelainn fós le clos i measc na seandaoine, daoine fásta, ach gur ag an bpointe sin gur breac-Ghaeltacht a bhí iontu, le fírinne. Ach seo í Iníon Uí Mhuiríosa ag léamh nó ag insint an scéil

Bhí beirt cailín ann fadó, Máire agus Nora do b'ainm di. Gach lá nuair a thángadar abhaile ó'n scoil agus nuair a itheadar a ndinnéar, thángadar amach i bpáirc ag bailiú cipíní i gcóir na maidne agus gach agus lá amháin nuair a bhíodar ag piocadh bláthanna do conaiceadar Nora. nó bhí ba i bun na páirce agus bhí tarbh i measc na mbó gan fhios dóibh, agus bhíodar ag suí in aice na habhann, agus go ceann tamaill chonaiceadar, chonaiceadar tarbh agus bhí sí ag rith. Bhí an tarbh ag rith, seo, ag rith. I went to the field for frightened. agus bhí agus bhí agus bhí eagla ar na cailíní agus ritheadar abhaile agus dúirt an scéal dá mháthair agus dúirt a mháthair leo gan dul ins an páirc arís an fhaid agus bhíodh an tarbh ann. Ana-dheas. Píosa ana-dheas ar fad leis an gcailín óg sin. Is léir go raibh an dá theanga aici ar a toil agus go raibh Gaelainn á mhúineadh sa scoil ach is dócha gur léiriú go raibh sí an teanga ag imeacht fén dtráth san. Now um níl ach dhá phíosa fágtha againn le seinnt agus ba mhaith liom scéilín an-dheas uh faoi faoin bhean feasa Máire Ní Mhurchú um agus an tAthair Mícheál á insint ag a Pádraig Ó Laocha ó Chill Chaitiairn uh i mBéarra. Agus seo taifead a rinne Caoimhín Ó Danachair agus Tadhg Ó Murchú i 1950 agus mar a dúirt níos túisce tá an píosa seo i gcló sa leabhar iontach sin Mioscais na gCumar atá aistrithe ag Emma Verling agus beidh leagan Béarla ar fáil sara fada Ach tá na bunphíosaí fuaime, Pádraig Ó Laochdha ag caint ag gabháilt leis an leabhar. So, seinnimís thart ar dhá nóimeat atá i gceist anseo. Seo Máire Ní Mhurchú agus an tAthair Mícheál.

agus bhíodh sí na deunta go aon ní a dheachair sí gaoth agus ní thugadh an sagart na próiste níor thug sé isteach di go dtí oíche bhí sé ag teacht tar éis bheith ag cur ola suas in Dhá Dhrom a agus do bhuail an dream roimis ag Droichead na mBarr a.

Go raibh maith agat Pat. Cainteoir deas, breá láidir agus n'fheadar cá bhfuil Seán agus níl aon gaol agaibh leis a bhfear sin, níl aon bhaint agaibh leis an gceantar sin, Béarra. Tá sé réasúnta coitianta an sloinne Ó Laoch is dóigh liom. Táim just ag dul sa tseans. Ach ná bí buartha. So mar chríoch ba mhaith liom píosa amhrán deas, níl ann ach píosa gearr thart fé bhun trí nóiméad ó Eilís Ní Chróinín nó Bess Cronin mar is fearr aithne uirthi. Agus ar ndóigh Is máthair le Seán Ó Cróinín agus Donncha Ó Cróinín Bess Cronin agus chuaigh Séamus Ennis agus Alan Lomax chuici i 1950 agus rinneadar an taifead áirithe seo, Cuccanandy

b'fhéidir go mbeadh ceist nó rud éigin le rá aige ag aon duine. Fáilte, fáilte romhaibh más féidir liom iad a fhreagairt. Bennett Mo dhícheall. Chun an liathróid a chaitheamh isteach, a Chríostóir, luaigh tú macarónach, an téarma sin, agus just rith sé liom an an sleamhnú idir Gaeilge agus Béarla sna hamhráin, an toisc é sin go raibh an Ghaeilge ag dul i léig sa cheantar nó an raibh an nós sin sna Gaeltachtaí freisin, you know amhráin leath Béarla agus leath Gaeilge? Is dóigh liom go dtéann sé siar i bhfad you know go dtí an tseachtú céad déag, b'fhéidir an séú céad déag fiú amháin, bhí an nós sin ann. Bhí, i rith an tseachtú céad déag is dóigh liom go raibh, an Béarla ag dul i bhfeidhm go mór ar an tír agus smacht á chur ar an nGaelainn. Tá sé agaibh uilig an t-amhrán álainn sin I wish my love was in I wish I was with my love in France. Tá sé ag Clannad agus go leor daoine eile, amhrán an-dheas. Is dóigh liom go raibh sé, gur rud ársa é sin.

Ba mhaith liomsa rud éigin beag a rá atá sort of rud pearsanta. Tá mo iníon pósta le garmhac Sheáin Ó Cróinín agus tá suim faoi leith agam ina scríbhneoireacht agus tá an leabhar san a luaigh tú, sé sin Seanchas Amhlaoibh Uí Luínse. Tá sé sin agam agus tá roinnt lámhscríbhinní le Seán agam chomh maith, dánta a chum sé agus déarfainn nach bhfaca éinne beo iad ach mé féin, seachas a chlann féin. Ach bhí sé, bhí a chuid cainte ana-shuimiúil go deo. Agus ag caint mar gheall ar an ediphone. An chuid is mó den rudaí a bhailigh Seán, bhí na daoine go raibh sé ag caint leo, go raibh, bhíodar beagáinín amhrasach faoin ediphone agus bhí air é a chur i leataobh agus gach rud a scríobh síos agus i bhfad níos mó oibre le déanamh dá bharr san, you know. Sea. Is fíor duit Pat. You know, ní gach duine a bhí sásta glacadh leis an Ediphone. I mean, bhí ort an rud a chur beagnach isteach i do bhéal chun labhairt isteach ann agus bhí an caighdeán fuaime go hainnis. So cuid dos na daoine thaitin sé go mór leo agus chuireadar an-shuim insan Ediphone go bhféadfá é a sheinnt. Pé scéal é, tá sin an-luachmhar Pat na lámhscríbhinní sin b'fhéidir go bhfoilseofá iad lá éigin. Chuirfeadh sé go mór leis an réimse amhránaíochta a bhí go bhfuil fhios againn faoi Bess Cronin, ar ndóigh, mar is cinnte gur fhoghlaim sé go leor, gur bhreac sé go leor leor amhrán óna mháthair. Tá sé deacair go leor iad a léamh mar, go háirithe ó thaobh an litriúcháin de, tá an seana-litriúchán ann agus Bíonn ort é a léamh agus a léamh agus a léamh agus ansan tagann sé chugat you know cad tá á rá aige. Ach is dánta grinn is mó mar gheall ar dhaoine a bhí ina gcónaí i Maigh Chromtha, daoine go raibh aithne aige air agus eachtraí áiféiseacha cuid acu agus ana-shuimiúil go deo. Dála an scéil, tá saothar le Seán Ó Cróinín foilsithe ar Dhúchas agus tabharfaidh sibh fé deara go bhfuil an peannaireacht deacair go leor a dhéanamh amach agus ach tá pacáistí eolais againn ar Dhúchas a léiríonn an seanchló, an cló Gaelach. Sea. litreacha tá éagsúlacht idir iad sin agus an cló Rómhánach. Críostóir. Dónall. Críostóir, ceist eile, an bhfuil aon index déanta fós ar na rudaí go léir ó Oirthear Chorcaí, like, an bhfuil aon index le léamh ar na rudaí go léir atá sa bhailiúchán ó Oirthear Chorcaí? Tá. Tá, go hachomair, tá a fhios againn cé hiad na daoine ar bailíodh béaloideas uatha agus na láimhscríbhinní go bhfuil siad sin scríte amach ag Seán Ó Cróinín. So, tá siad sin ar fáil. De réir a chéile, táimid ag foilsiú an ábhair seo ar Dúchas agus déantar eagarthóireacht ar ainmneacha daoine, áitainmneachaí agus go leor eile. Meiteashonraí nó metadata a tugtar ar an cineál eolais sin anois, ach eolas beathaisnéise. Tá a bhunús, tá an t-eolas sin againn. Críostóir, níl ceist agam ach bhíos ag éisteacht leis an seanfhear níos túisce a' déanamh agallamh agus an rud a bhí in aigne agamsa b'fhéidir go bhfuil canúint láidir i timpeallacht Mhúscraí, mar ag éisteacht leis an fear sin na blianta fada ó shin, cheapas gur Seán Ó Liatháin a bhí ag caint, bhí an chanúint chomh láidir sin, cosúil le Seán. Agus ag breathnú ar na griangraifeanna, b'fhéidir nach bhfuil 'fhios agat gur dhein tú rud miorúilteach ar maidin. Mar nuair a thosnaigh tú bhí Seán Arnold ar an bpictiúr os mo chomhair. Bhí gruaig aige agus bhí féasóg ar a aghaidh. Look, bí ag féachaint air anois, tá sé maol, liath agus an fhéasóg imithe. So, all of us. Gan aon costas ormsa. Is é in aisce, yeah. You know, Críostóir na háiteanna cois cósta ansin, ins an céad pictiúr a bhí agat ansin de Chnoc an Dúin agus mar sin de, agus na bailtí fearainn taobh leis, like, as Béarla like, bheadh siad agamsa nuair a bhí mé óg agus agus ag dul timpeall na háite sin agus Ballyferode as Béarla agus Glenawilling agus nuair a bhíonn siad scríte as Gaelainn deineann siad i bhfad níos mó you know ciall like Baile an Phearóid ceapaim gur Perrottstown agus ansin you know the glen of the of the mill agus rudaí mar sin. Like tá an méid sin ciall leis na rudaí sin nuair atá siad scríte as Gaelainn ach tá béarlachas déanta díobh agus tá scrios déanta díobh i ndáiríre ach téann siad go na rudaí sin go mór i bhfeidhm orm nuair a bhíonn an brí ar na rudaí you know, atá déanta suas as Béarla agus nuair a thugann tú an brí leis an focal Gaelainn atá taobh thiar díobh deineann sé an-chuid ciall go deo like go raibh an Gaelainn againn agus go raibh na háiteanna ainmnithe as Gaelainn agus mar sin de agus is mór an chailliúint don tír nach bhfuil an tuiscint sin agus an t-eolas sin ag na gnáthdaoine timpeall na háite. Dá mbeadh an t-eolas sin ag daoine, ceapaim go mbeadh níos mó suime acu i, you know, i gcúrsaí Gaelainne labhartha agus mar sin de. Sin é mo thuairim, saghas pearsanta féinig, a Chríostóir. Go n-aontaím leat, Pat, agus maireann ciall agus brí na hainmneacha sin. anuas go dtí an lá atá inniu ann, in ainneoin go bhfuil an Ghaelainn dulta i léig sa gceantar sin. Agus you know má fhuaimnítear iad as Gaelainn, tuigimid gur Gleann an Mhuilinn, Cnoc an Dúin agus mar sin de. Ach is mór an trua go bhfuil an t-eolas sin ag imeacht de réir a chéile. Is mór an chailliúint é. Tá fáil ar an logainm, bhuel, an scéal go leor agus bíonn píosa is féidir éisteacht leis an fuaimniú chomh maith so tá an-áiseanna ar fáil ar logainm na logainm. Agus an-chuid de na rudaí a bhí scríte istigh i ndúchas ansin nuair a deineadh bailiúchán na scoil i 37 agus 38 agus mar sin de. Tá a lán des na na páirceanna a bhí ins na feirmeacha agus mar sin de. Tá a lán des na feirmeacha sin, tá na, tá na páirceanna, tá siad ainmnithe agus an brí atá taobh thiar díobh agus timpeall na tíre ar fad like. Is, is mór an stór eolais atá istigh ansin like agus tá a lán le fhoghlaim as na rudaí sin. Dá mbeadh b'fhéidir múinteoirí an lae inniu, dá mbeadh siad ag, ag dul isteach ins an rud sin, agus ag míniú na rudaí sin dos na daltaí atá ag freastal ar an scoil sa lá atá inniu ann. Bheadh an-chuid le fhoghlaim as rudaí mar sin like. Mar tá na tá na hainmneacha go léir istigh ansin ag na daoine a chuaigh go dtí a dtuismitheoirí agus na seantuismitheoirí agus muna muna dhéanann siad saghas scagadh ar an rud sin beidh na rudaí sin ar fad caillte you know amach You know, so tá an-chuid go deo istigh ins an bailiúchán sin, you know, an-chuid le foghlaim as an rud sin, like, timpeall na tíre ar fad. Tá. Tá mé i mo chónaí in áit beag anseo, Tobar Pharthaláin, darb ainm dó Garryantaggart, sé sin Gairdín an Sagairt, The priest's garden ach dúirt cúpla seanduine liomsa nuair a bhíos óg nach ceart é sin, nach gairdín an sagart a bhí ann fadó fadó ach gairdín mac an tsagairt. Oh my God. Lánachar déanta ansin le cinnteacht b'fhéidir le Criostóir, bhain mé an-taitneamh as do chuid cainte agus ag éisteacht leis na hamhráin agus na scéalta, seoda is ea iad. Nuair a bhí tú ag caint faoi na gléasanna fadó a bhí acu le haghaidh taifead a dhéanamh ar na cainteoirí Gaeilge, Chuir sé i gcuimhne dhom an tAthair Peadar Ó Laoghaire. Nuair a bhíomar ag déanamh taighde ar an Athair Peadar, an wax cylinder, bhí sé, bhí sé, bhí a ghuth taifeadta sa tslí sin agus b'fhéidir go labharfaidh Pat in Gael-Taca faoi sin mar is é is é Pat a d'aimsigh an an taifead sin ó B'fhéidir go bhfuil níos mó eolais agatsa Pat faoi sin do Chriostóir? Ó a Thiarcais tá mé curtha ar an spota anois ach go go go hachomair Tháinig fear, antraipeolaí, as an Ostair, Rudolf Trebitsch, go Caisleán Ó Liatháin i 1907 agus bhí Edison fónagraf aige agus thaifead sé an tAthair Peadar faoi dhó. Agus rud a chuir iontas orm gur ag an am ní raibh ach fad reatha dhá nóiméad. ar gach mír so agus cad eile tá maoiniú faighte againn i gCaisleán Ó Liatháin chun clár eolais a chur in aice lena uaigh i gclós an tseipéil i gCaisleán Ó Liatháin agus bhíos i dteagmháil leis an Acadamh na nEolaíochtaí sa Vín the the Austrian Academy of Sciences agus tá cead faighte againn chun an dhá mhír sin a chur ar shuíomh idirlín agus b'fhéidir gur chuala sibh faoi QR codes nuair a nuair a dhíríonn tú do fhón póca ar an ar an gclár eolais. Tá súil agam go seinní guth an Athar Pheadair ar do fón phóca but sin rud nach dtarlóidh go dtí an bhliain seo chugainn ach yep ba sin é. Go raibh maith agat, a Eilís. Maith an fear. Ceist ó Martin Ó Criostóir ansan maidir le bailiúchán. Is dócha go raibh na Gaeilgeoirí dúchasacha as Tuaisceart Chorcaí go léir marbh faoin dtaca san gur thosnaíodar ag bailiú an bhfuil aon cur amach agat ar aon duine as Tuaisceart Chorcaí? Tá ábhar bailithe againn ach ní i nGaelainn atá sé, is i mBéarla amháin. Now, bheadh go leor giotaí, píosaí beaga, ahem, mar shampla, dhein Dáithí Ó hÓgáin go leor agallamh i dtuaisceart Chorcaí, ahem, ach faraor ghéar ní raibh, níor, níor, níor deineadh sa, siar in 1939 aon iarracht nó ní raibh aon duine aimsithe, aon cainteoir dúchasach ón gceantar sin, Duhallow nó Mainistir Fhear Maí aimsithe ag an gCoimisiún. So mór an trua, níl sé iomlán ach sin mar a bhí, is dóigh liom. Molaim duit, a Michael, breathnú ar Bhailiúchán na Scol. Tugann tú faoi deara ar, i gcás cuid de na scoileanna, go rabhadar dátheangach agus faigheann tú saghas macalla ar an Ghaelainn, ar chaint na ndaoine go fóill sna haistí a scrígh na daltaí scoile siar sna tríochaidí. So, b'fhéidir go mb'fhiú é sin a chíoradh. An Risteard Ó Drisceoil ó Baile Mhac Óda, an raibh sé ina cainteoir dúchais deireanach a bhí in oirthear Chorcaí? Sin rud nach eol dom Donal ach d'fhéadfainn d'fhéadfainn é sin a fhiosrú eh, gan dabht. Risteard Ó Drisceoil, déanfaidh mé nóta dá ainm. Um, Baile Mhac Óda, Yeah, ceapas é sin, yeah. Níl mé, níl mé cinnte ná mar gheall air sin. Is dócha go bhfuil go raibh gaol de Alice O'Driscoll nach raibh? Bhí agus bhí aithne agam ar fear a bhí ina cónaí i Mainistir na Corann ar feadh blianta fada, tá sé marbh anois, tá mac aige sórt, tógálaí Michael Daly ach bhí a athair ó dhúchas ó Cnoc an Dúin agus aon am a bhuaileadh sé liomsa i dtigh tábhairne nó áit mar sin do bhíomar ag caint as Gaeilge agus bhí Gaeilge den scoth aige. Cé nach raibh fhios ag a lán daoine sa bhaile go raibh Gaeilge aige, mar fear ciúin ab ea é, ach do bhí an Ghaeilge go líofa aige. So b'fhéidir go raibh Gaeilge beo i gCnoc an Dúin an am a bhí sé ina déagóir, mar shampla. Gabh mo leithscéal, an féidir liom mo lear, an féidir libh mé clos? B'fhéidir. Mise Séamus Ó Máille.

Togha cláir ar fad ab ea é agus an uair sin do bhí, n'fheadar cé mhéad, triúr nó ceathrar, b'fhéidir cúigear, de chainteoirí i mBaile-Mhac-Óide agus togha na Gaolainne acu. So, tá an méid sin le fáil ach, mise Séamus Ó Máille, tá mé luaite mar Galaxy ansin Agus táimse ag obair ar bhéaloideas Bhaile Mhac Óda agus bíonn mo thriall ar an gcnuasach agus buailimse le Criostóir agus táimse an-bhuíoch de, go háirithe. Now just scéilín beag amháin, ní hamháin gur bhailigh Seán Ó Cróinín os cionn 300 leathanach ó Bhaile Mhac Óda, do bhailigh Muiris Ó Foghlú ó Ghleann an Mhuilinn 400 leathanach, agus do bhailigh Micheál Breathnach os cionn 200 leathanach. So fágann sé sin go bhfuil os cionn 900 leathanach atá i dtaisce ag an cnuasaigh i mBaile Átha Cliath agus tá táimse ag obair air, tá tras-scríobh déanta agam air ach ní hamháin san ach do choimeád Seán Ó Cróinín dialann chomh maith agus d'fhág sé cuntas againn ar gach a dhein sé agus luafaidh mé eachtra beag amháin. Do chuir sé aithne ar Seán de Ngar. Seán de Ngar do bhí sé ina chónaí i mBaile Uí Chrianáin agus do bhí ceithre scór agus naoi mbliana bainte amach aige ach bhí sé fuinniúil ag an am agus bhí togha na Gaeilge aige. Agus do tháinig Seán Ó Cróinín chuige leis an Eidifón agus do dhein sé é a thaifeadadh agus d'fhás dlúthchairdeas idir an bheirt acu agus bhíodh sé ar cuairt chuig Seán go minic, é féin is a iníon, Eileen. Bhí siopa beag acu atá dúnta le fada fada an lá. Ach do scríobh Seán insan dialann gur dhein sé an taifead a bhí déanta aige gur dhein sé é a sheinnt do Sheán. Agus seo mar a scríobh sé gur tháinig racht gáire air. Agus do bhí tháinig imní ar Sheán féin go mb'fhéidir go bhfaigheadh sé bás leis an racht gáire a bhí air, agus an rud a dúirt Seán leis, 'Bhuel, arsa Seán, 'is éachtach an saol é. Agus an lá a fógraíodh an Dara Cogadh Domhanda, Bhí imní ar Sheán agus ar a iníon mar do bhí beirt mhac thall i Sasana agus bhíodar tar éis a bheith páirteach ins an Céad Chogadh Domhanda agus bhí eagla orthu go nglaofaí ar ais iad agus sé an rud a dúirt sé mar gheall ar fógra an chogaidh ná nach dtiocfaidh aon mhaith in aon chor as. So tá an t-uafás ann. Tá sé iontach saibhir go deo deo. Níl aon tuairim agaibh go bhfuil an oiread sin saibhreas ann, is dócha, idir amhráin agus véarsaí, idir longbhriseadh agus go leor leor eile, so geallaim daoibh go bhfuil taisce, taisce iontaisí i ndán daoibh má éiríonn liom é seo do chur i gcló amach anseo. Ach ana-bhuíoch díot go háirithe, right, go raibh míle maith agat. Ar fheabhas a Shéamais agus beidh mé do do ghríosadh agus do do spreagadh amach anseo chun an saothar sin. Tá saothar iontach idir lámh agat so fair play. Aon cheist dheireanach ó éinne? Tá scéilín beag agam. Tá Eileen agus Pádraig Eilís, tá sibhse i gcónaí i gcónaí i Caisleán Uí Liatháin. Bhí mo sheanmháthair as Baile Ard, Baile Ard i gCaisleán Uí Liatháin. Agus bhí aint, aintín agam, fuair sé bás i 1973 agus nó, nuair a bhí sé óg, bhí sí ar laethanta saoire i Baile Ard i Caisleán Uí Liatháin timpeall na 30idí. Agus dúirt sé go raibh trí. aintín aici, sean, sean, mná sa teach ag an am sin nuair a bhí mo aintín ach cailín óg agus nuair a bheadh aon rud kind of you know ar duine ag iompar páistí nó gnéas nó aon rud mar sin an Gaelainn an t-am ar fad a bhíonn siad ag caint ní raibh aon fhios ag na leaids óg cad a bhí sé but like ábhar ó you know ábhar an like ní raibh aon greann ann like agus ansin an Gaeilge a n-úsáideann siad an t-am agus sin sna ficheadaí agus na tríochaidí is dócha kind of cód a bhí acu mar gheall ar rudaí nach ba ceart do sna leaids óg a bheith ag éisteacht leis. Ciallaíonn sé sin, Dónall, go raibh gnéas in Éirinn roimh an Late Late Show. Ní labhraímid os ard i gCaisleán Uí Liatháin go fóill ar cúrsaí mar sin, Dónall. Daoine uaisle. Séamus, Níor aithníos thú níos túisce leis na spéaclaí ach bhíos thuas, thíos i Ciarraidhe ar an deireadh seachtaine. Tá, táim a' ceapadh go bhfuil tú i Lios a' Phúca faoi láthair, an bhfuil? I Lios a' Phúca, is ansa atáimse lonnaithe. Sea, sea. Ach Eochaill ó dhúchas do? Bhuel, ó pharóiste Chill Ia, dáiríre. Ach d'imir tú le hEochaill? Tá gaol fola againn le Risteárd Ó Follú, Fiachra Éilgeach is mar sin de. So do bhí an Ghaeilge an-láidir in oirthear Chorcaí, is dócha. Do bhí Gaelainn ag mo sheanathair féin agus do fuair sé bás i 1937 is mar sin de. Agus do bhí na cainteoirí deireanacha, do bhíodar fós ann b'fhéidir, nuair a chuaigh Seán Ó Croinín Do bhuail sé le duine in aice leis an Pike nó le Morrison's Bar, fear darbh ainm Labhrás Ó Loinsigh, agus bhí Gaelainn aige siúd ach bhí sé thar a bheith dúr leis agus ní inseodh sé aon scéalta in ao'cor dó, ar an mbonn b'fhéidir nach dtiocfadh aon mhaith in ao'cor as. B'é an t-aon duine amháin, dar le Donncha Ó Croinín, nár éirigh le Seán Ó Croinín é do bhogadh. B'in mar a bhí an meon ag seandaoine áirithe ach do bhuail sé le go leor daoine i 1939 go háirithe ach just gabh mo leithscéal, Muiris Ó Foghlú agus Micheál Breathnach. Ba ó Ghleann a' Mhuilinn, Muiris Ó Foghlú, do bhailigh sé siúd os cionn 400 leathanach ar fad. Agus roimhe sin fiú amháin do bhí sé ag bailiú b'fhéidir ó 1917 agus do bhí aithne aige ar an bpobal go léir agus do thuig sé a shinsir is mar sin de. So más féidir libh b'fhéidir bhur seoladh ríomhphoist is féidir liom an t-ábhar a chur ar aghaidh chugaibh agus do bheadh fáilte roimhe. Tá sé thar am. é do scaipeadh is dócha agus é do thabhairt ar ais don phobal ar de é. So táimse ag baint an-shásamh go deo as an obair seo. Tuilleadh ceisteanna go Máirt más é do thoil é. Conas is féidir teacht ar an taifead sin a deineadh le Donncha Ó Dúlaing sa bhliain 1970 leis na cainteoirí dúchasacha dúchasach a bhí fágtha nach dtuigeann an am sin, Séamus, más é do thoil é. Cén. Bhuel, má théann tú isteach go dtí an RTÉ Archive is dócha, n'fheadar go cruinn cad é an seoladh atá ann. Ok. Ach tá sé ar fáil agus d'éirigh liom féin, éistim leis minic go leor agus molaimse daoibh éisteacht leis mar b'in 1971 Sin é an t-aon clár raidió amháin a déanadh ar Bhaile Mhac Óda. Sea. So, do mholfainnse go láidir ach cuirfidh mé an nasc ar aghaidh chugaibh ach b'fhéidir le le hiarracht agus le dua b'fhéidir go dtiocfá air mar tá teipthe ar chairde eile liom teacht air is dócha ach d'éirigh liomsa go háirithe. Sea, go raibh maith agat Séamus, yeah. Go maith agat. Go fóill, go fóill. Cén t-ainm a bhí ar an gclár le Donncha? Cén t-ainm? Cén t-ainm a bhí ar an gclár? Highways and Byways nó 301? Do b'fhéidir n'fheadar cad é an sórt sraith cláracha a bhí aici ar siúl aici ach cuirfidh mé é ar siúl, just beidh mé ar ais chugaibh b'fhéidir i gceann nóiméad agus beidh sé agam daoibh. As sin. Go raibh maith agat.

Is léir go bhfuil fonn cainte orthu fós ach b'fhéidir gur cheart dúinn sos a thabhairt do Chriostoir bocht. Tá sé beagnach tnáite anois ag a bheith ag caint so. An dtabharfaimid bualadh bos i gcomhair Chriostoir? An dóigh. Go raibh maith agat an mhóin seo. Míle maith agaibh, bhí sé pléisiúr labhairt libh ar maidin. agus cúnamh Dé beidh deis againn arís labhairt agus agus beidh fáil sara fada ar dúchas le cúnamh Dé ar na míreanna fuaime sin agus na hamhráin amach anseo. So go raibh míle maith agat Mheirig agus go raibh maith agat Pat ach go háirithe. Míle maith agat.

cruinniú seo a chur ar YouTube ach you know má tá cúthail oraibh like muna dteastaíonn uaibh a bheith istigh sa físeán is féidir liom eagarthóireacht a dhéanamh air so just ar eagla na heagla GDPR agus rudaí mar sin ach b'fhéidir go mbeidh sé ar YouTube so Ok. Is dócha. Níl aon chumhdachas ann. Ba ceart agat ba ceart agat Pat an an an an cúpla rud faoin ngnéas agus sin a a a cuireadh as an as an YouTube is dócha. Bheadh sé sin suimiúil John.